Ah, limana an bɛ foli ani tanuni ani waliɲumandɔn an b'a di bɛɛ lajɛlen ma nin waati na fɛn o fɛn sɔgɔlen b'an na mali kɔnɔ mali kɔkan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn journaliste le fou journaliste le fou n wulila bi ka se belebele ma nin waati na roi le fou ɔ oh, journaliste le fou a wulila ka se roi le fou ma k'a ye cɛ kelen mugu la jɔn t'i laban dɔn ɔ journaliste le fou ani roi le fou ɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o bɛ minnu kofɔ jamana in kɔnɔ ɔ an ka ɲininkali ka wuli ka s'a ma ɛɛ roi de fou ka ɲininkali sigilen bɛ min kan o ye nansara ko ye o ye nansaraw ye n'an ko tubabu ɔ journaliste le fou seni kante bamanan roi de fou siriman keta buwa foronto ale bɛ an bolo kɔrɔ ɲininkali n'a jaabiw lamɛnbaaw a y'a tulo nɛgɛlɛ jɔ n'a y'a minnu mɛn roi de fou da o de y'a yɛrɛ ye roi de fou kuma b'i bolo mhm. eh, le journaliste de fou fuseni kante bamanan roi de fou ka foli b'i ye an b'i fo mhm. aya i ka baara la mhm. a bɛ hakilimaw ɲɛna ko fatɔ tɛ ko lɔn parce que fatɔ yɛrɛ fana bolo fa olu fana dɔn ɔ o la n'i mɛnna i ka ko la n'i m'i filanan sɔrɔ i bɛ to kelenya la kelenya dun bɛnnen bɛ ala dɔrɔn de la ne kɛla roi de fou ye mali kɔnɔ ani mali kɔkan bon an bɛɛ lajɛlen fana sɔnna min ma ka bɛn min ma e ka fatɔya siga foyi t'o la dugu bɛɛ o lɔn jamana bɛɛ b'o dɔn numu fatɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana in kɔnɔ yan o tɛ fɛn dogolen ye donc roi de fou ani forgeron de fou mm. n'u ko k'u b'a fɛ ka kuma bi mm-hmm. aya an bɛ taa dɛ i ka ɲininkali bɛnni ma i ka ɲininkali diyalen ye mm-hmm. n b'i fo mm-hmm. k'i ka arajo lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'i faso mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka farafinna bɛɛ lajɛlen fo ka mɔgɔ ɲuman bɛɛ fo ka jamana fatɔ ye ko bɛɛ fo ka jamana fiyentɔw fo u ka hakɛto ka jamana namaraw fo ka banabaatɔw fo aya ka cogontanw fo k'a kuncɛ kɛnɛya ko k'i janto lanjurutɔw dɔ ɔ foli b'an to de wa ɛɛ i nana i b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ ɛɛ tubabu ko ko tɛ wa o don tubabuw ka lahalaya o don ɛɛ forgeron de fou roi de fou bɛ min f'i ye a lamɛn dɛ wa i kana da lamɛn ma mhm. i k'a lase jamanadenw ma mhm. k'a lase i lamɛnbagaw ma mhm. ala ye mali kunnadiya dɛ mm. ka roi de fou kɛ mali kɔnɔ forgeron de fou mali kɔnɔ journaliste lama mm. olu bɛ sigi ka kuma min kɛ yɔrɔ an bɛ alamisa de la le 21 euh, dixième mois 2021 an t'o de la le 21 dixième mois 2021 nin ye donba ye n'ala sɔnna bi baro bi kɛ an bɛ telefɔni lafa bi fo k'a bloke i ye ɲininkali min kɛ nansarako kan ani u b'an ma cogo min na ani u ka laɲini ka na an ma cogo min na an bɛna n da se o ma o la n'an ye nansara fɔ mhm. eh, nansara ye saba de ye mm. mhm. nansara ye saba de ye voilà nansara sigida fɔlɔ mhm. o ye nansaraw yɛrɛ ye u yɛrɛ yɛrɛ an bɛ minnu wele ko nansara nansara sigida filanan a bɛ fɔ o ma de ko nansara africain o bɛ yen nansara africain o y'a filanan ye nansara sabanan o ye nansara yɛrɛmajugu o fana bɛ o bɛ ni français saba de bɛ yen français français français africain français yɛrɛmajugu n bɛn'a bɛɛ walawala i ye bisimila kuma b'i bolo français o ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u danna selen bɛ u ka kɔniya n'u ka juguya an'u ka fɛlɛ an'u ka dabali la n'u ma se ye mɔgɔ si kun tɛ dɔn n'u yɛrɛ kun tɛ a olu le ɲina k'olu nana le ka na ala n'a tɔyi dan olu de saraya rɔ mhm. olu k'i janto tɔyi rɔ mhm. u fɛ k'u ye ko lɔn mhm. ɔ fɛlɛtigi ani jantigi ani ko fɛɛrɛkɛlatigi u hakili la le k'a ko lɔn bon kolɔn nin sera dan na fɛlɛ dan b'a la o a bɛ fɛlɛ dan bɛ fɛlɛ la dɛ dan bɛ n'i ye jan da k'a da k'a da hali wɔlɔw ɲɛ un n'i m'a dabila wɔlɔw bɛn'a dɔn o bɛ sɔrɔ n'u sera dɔrɔn u b'a mafilɛ k'i k'i kɔsegin wɔlɔ dɔw yɛrɛ u b'u dabolo kɛ ka jurunin jigin o sɔmina ka sɔrɔ ka tɛmɛ a kɛrɛ kɛrɛ fɛ pewu ɔ nɛgɛ min bɛ la balaw ɲɛ ani tinbaw ɲɛ n'e m'a dabila un tinba b'a bɔ k'a mafilɛ a bɛ pan a kun na bala yɛrɛ fana bɛ pan kunna hali ɲinamina nɛgɛ n'a mɛnna n ko ɲinɛw y'a lɔnna kɔdi kosɛbɛ a b'o cogo la o bɛ jɛ i ka tigadɛgɛ ma ye o y'a lɔ o mana maga la ko a kɔfɛ fɛn o fɛn hakɛ de b'a la donc nansaraw olu kɔni ye maaw ye maa minnu n'u danna selen bɛ kosɛbɛ u ka janfa an'u ka jan cɛjugu la n bɛna sayi ma kɔfɛ o y'a fɔlɔ ye nansara africain o ye mun ye farafin minnu taara ka nansara kalan kɛ mm-hmm. ka nansara dɔnni sɔrɔ mm-hmm. u ye nansara kalan kɛ ka nansara dɔnni sɔrɔ mm-hmm. k'a dɔn nansara ye fɛn min ye k'o faamu a ka farafinya kɔnɔ n'u ka dɔnni kalanni ye ka ban ka na n'o dɔnni ye ka n'a faso kɔnɔ ni ka na y'a faamuya b'a la ka na dilanni k'a faso kɔnɔ ka nansaraw ka dɔnniya ɲini k'o fara ta kan ka na faso dilan bɛ fɔ ma ko nansara africain n'i y'u lajɛ u ka comportement bɛɛ bɛ se ka kɛ nansaraw ka comportement ye mais tiɲɛ na u ye dɔnni min sɔrɔ u bɛna kɛ ka faso bɔ bolo la u bɛna kɛ ka faso dɛmɛ o fana ye nansara dɔ ye nka dɔɔnin b'u ta kan ko nansara africain nin ye filanan ye nansara sabanan o de ye nansara yɛrɛmajugu ye o nansara yɛrɛmajugu aya dɔɔni dɔɔni bɛ ta a bɛɛ dɔ kili dɔɔni bɛ ta nansaraw yɛrɛ la ka dɔɔni ta nansara africain fana la ka na dɔɔni k'o fara nansara yɛrɛmajugu kan maa min kɛra k'a da fara tubabu la ni farafin dara tubabu la dɔrɔn i kɛla nansara yɛrɛmajugu ye i tɛ farafin ye dɛ ayi o ye bɔlen de ye farafinya la i kɛlen de ye o de nansara yɛrɛmajugu ye parce que i yɛrɛ ye golofin ye n'i kɛlen i yɛrɛmajugu ye an t'i wele golofin na tun dɛ i bɛ wele nansaraya de la mais nansara min ye nansara yɛrɛmajugu de don min dala nansaraw la ka nansaraw ka dununba fɔ ka nansaraw ka balaba fɔ ka nansaraw tiɲɛtigiya ka nansaraw kɛ bolomina wɔrɔ ye k'u yɛrɛkun bɛɛ di nansaraw ma ka ban k'u ka jamana di nansaraw ma ka ban k'u ka jamana secret n'a donda n'a bɔda k'u farafinɲɔgɔnw minɛ ka mɔgɔw minɛ k'u ɲɛsin nansaraya ma ka kɛ escroc ye nansara ni a balimaw ni ɲɔgɔn tɛ hmm. ka kɛ munafiki ye nansara ni a ka jamana tɛ ka kɛ nafiki ye nansara ni a ka hɛrɛ sɔrɔ siraw tɛ hmm. ale kelen ka hɛrɛ kama ka nansaraw mankutu a ka hɛrɛ kama hmm. k'u tuguɲɔgɔnya a ka hɛrɛ kama k'u laɲɔgɔnya a ka hɛrɛ kama k'u dɛmɛ ɲɔgɔnya a ka hɛrɛ kama o le ye nansara yɛrɛmajugu ye bon ni nansara saba de bɛ yen ɔ o la nka an bɛ na min na sisan an bɛ na nansaraw yɛrɛ la bisimila yaasa kɔrɔfɔ kɛ faamu ɛɛ forosɛrɛn de fu nansara tɛ farafin fɛ a tɛ kɛ farafin fɛ se tun bɛ kɛ nansara ye yantuma anw efasera k'an bɔ yen pewu o ka bila an nɔ rɔ olu kosɔn u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i m'a ye ni maa min tɛ nansara dɔn i bɛ nansara jɛɲɔgɔnya i y'a dɔn boloci minnu bɛ kɛ an fɛ yan ko senfagabana ɲɔni poliyo wa ani eh, méningite ninnu yala tun ka ca an fɛ yan nka bolociw tun bɛ kɛ de k'a nɔgɔya wa bolociw kɛra a nɔgɔyara fana dɛ nka an t'a faamu de ko ni nansara y'o fɛn fɛn dilan hmm. hali n'a y'a sɔrɔ k'a y'o fura dilan o fura yɛrɛ de ye bana ninnu fura ye hmm. mɛ laɲini wɛrɛ bɛ fura in na nansara ka nasi tɛ min na dɛ nasibɔla si tɛ diɲɛ yɔrɔ ka nansara bɔ nasi hmm. i b'a fɔ ma ko nasi i n'a fɔ mori bɛ nasi min bɔ la nansara ka nasi ka kɛ diɲɛ bɛɛ ka nasi ye mɛ an ta de tɛ min na da fɛ ni nasara b'a fɛ san e farafinden jamana in kɔnɔ yan san ko bana dɔ bɔra san ɛ k'a fɔ ma san ko kɔnɔboli tunna jamana kan n'o y'o fura bila ka na fura in bɛ kɔnɔboli in kɛnɛya nka k'a laban fura in fɛn wɛrɛ b'a la min bɛ aw farafindenw kɔ don ɲɔgɔn ma o bɛ k'a la min b'i ka kodɔn nagasi o bɛ k'a la an ka sinjiw bɛ tigɛ cogo min na o bɛ k'a la an b'an kɔ don ɲɔgɔn na cogo min na bɛnbaliya bɛ na cogoya min na o b'o de k'a la donc boloci minnu kɛra na a kɛra furakɛli dɔ kama dɛ nka laɲini wɛrɛ bɛ boloci fura ninnu na e man ka badenyaw tiɲɛ cogoya maa kɛmɛ kɛ sigi to to minɛn kelen kun na o bɛ se ka kɛ wa ala ye yɔrɔ bɛ mɔgɔ wɔɔrɔ se ka sigi minɛn kun na dɔ fabali tɛna wuli parce que dɔ tɛ dɔ fɛ mɛ boloci minnu kɛra na an tugufuruw la boloci minnu kɛra na an kamankunw na donc o kɛra ka da mun kan mɛrɛkɛw de don génération génération donc ni min waati tuma sera u bɛna n'o boloci mɔdɛli ye ka n'o boloci k'an na n'o kɛr'an na dɔrɔn o génération bɛ kɛ ɲɔgɔn jugu ye olu bɛ kɛ fitinɛmɔgɔ y'u dama ni ɲɔgɔn tɛ olu tɛ farafinkan mɛn tugun u tɛ farafin kɔ tugun u mako tɛ foyi foyi la aw ka danbe n'aw ka bɔkolo a bɛɛ lajɛlen bɛ tunun ni sira minnu ye a bɛɛ bɛ tunun n'o bolo ye nasara bɛ ko kɛ de dɔɔni dɔɔni a b'a bila i joli de fɛ i bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni mɛ ne m'a fɔ i b'a fɔ nasara ye ɲali k'an ye hmm. o ye nin bana jugu gɛn an fɛ yan fɔlɔ denmisɛnnin sen tun bɛ faga fɔlɔ denmisɛnnin tun bɛ ka dan tan e b'o ka ɲali ye k'a sɔrɔ u ka intérêt wɛrɛ min n'o b'a la hmm. min ka jugu i ma o de ka jugu ka tɛmɛ o ye bana min kunbɛn kan o bɛ ten de n'o tɛ hinɛ tɛ dɛ hmm. ni hinɛ tun don faramasiyɛn fura ninnu tun bɛ gɛlɛya wa han a bɛ gɛlɛya baloko tun bɛ gɛlɛya wa wari tun bɛ tunu wa nka n'i ye o bɛ nin fɛn furaba ninnu cɛ kana ye ko ye k'a k'an ye fu an bɛ fu de y'an ɲɛ la bon farafin mana fu ye dɔrɔn min b'a jukɔrɔ farafin mako t'o la tuguni donc k'u bɛ k'a k'an ye fu u bɛ k'a k'an ye fu nansara k'a k'i ye fu bana min y'i la dɛ o banaw o fura b'a la i kɛ lanfoyi kɔ tuguni i miiri ni hakili n'i ka faamu ni dusukun na o fɛnɛ b'a la a b'i ka bana furakɛ ka bana wɛrɛ bil'i la bana min tɛ dilannɔ bana ye nansaraw de ye nin kɛ anw na kosɔn an ka maakɔrɔ fɔlɔfɔlɔ tun tɛ sɔn nansaraw ka tuguci ma a t'i sɔn fewu ko tuguci denmisɛnnin tun b'a fɔ denmisɛnninw yɛrɛ bɛ dogo ka taga ɔ mais u nana an k'a faamuya ko non k'a kɛ kun ye ka bana nin fɛn k'a bɔ i m'a ye bi wa an ka sinfɛnyaw bɛ min an ka badenyaw bɛ min maloya bɛ min bi mara bɛ min an bɛɛ kɛlen tɛ savant ye nin wa savant min bɛ mali kɔnɔ a bɛ compter wa maliyɛn bɛɛ savant o bɛ maliyɛn bɛɛ kɛra kira ye maliyɛn bɛɛ kɛra nabi ɲuman ye hmm. maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɛra kodɔnbaga ye hmm. maliyɛn sen donna fɛn bɛɛ la e bɛɛ sen don fɛn o kɔni bɛɛ tiɲɛ fɛn ye sa bamanan o tɛ tiɲɛ ye bɛɛ sen don fɛn tɛ bɛɛ tiɲɛ fɛn ye wa mais mun bɛ k'a kɛ hmm. nansaraw ka jan u tɛ marifa ta tugun ka na an coloniser dɛ olu minnu nana mun kɛ an faw la roi de forgeron a t'o kɛ olu nana an bɛnbakɛw lajaba yan k'u lajaba lajabako bɛɛ la u t'o kɛ tugun dɛ u b'an ka lajaba o b'o kɛ k'an yɛrɛ de kɛ k'an yɛrɛ lajaba nka a bɛ kɛ n'u ka fɛlɛ an'u ka walew de ye donc u nana an coloniser yan k'a fɔ k'u y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya di an ma ɔ donc an tun ye jɔn ye quoi ɔ bon n'an tun ye jɔn ye o mais tubabu kelenw bɛ k'a fɔ ko jɔnya tile tɛ yen bon aw de ye don kɛ jɔn ye an jɔnnama bɛ aw bolo o bɛ jɔnya tɔgɔ u y'u ban o de la a waleya b'u bolo duguma a wale b'u bolo duguma i m'a faamu parce que u nana colonisation kɛ tuma min na eh, waati la jɔn minnu tun bɛ yen u sera olu de la voilà minnu bɛ jɔn minnu n'u bɛ taa kɛlɛkɛ yɔrɔ ni fɛnw na u y'olu lafaamuya fɔlɔ aw bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka sa fu ka kɛ nin cogo la ka kɛ nin cogo la u sera olu hakili la o selen tuma min na mɔgɔw la donc u ye fɛn fɔlɔ min madon u la o tuma maa minnu tun bɛ jɔnya la muguci la u y'o madon i m'a ye fɔlɔfɔlɔ la hɔrɔnden tun tɛ don ekɔli la han hɔrɔnden tɛ don ekɔli la parce que an ka mɔgɔkɔrɔbaw sirannen b'u ɲɛ ka se degré min ma k'a sɔrɔ u y'o min kɛ o kɛra ko tɔ bɛɛ tiɲɛ sababu de ye a ko ko minnu yɛrɛ jɔ u tora olu kalan ɔ n'u taara olu kalan u nana kɛ kalankalabaw ye bi ka kɛ faamababaw ye ka kɛ minisiribabaw ye ka na kɛ fanga ɲɛmɔgɔbabaw ye e min n'i jɔ k'i ye hɔrɔn ye k'i y'a fɔ olu ma k'o fa tun y'i ka jɔn ye mm. i tɛna tɔ ɲɛfɔ kasɔrɔ ma la a kɛra cogo di u nana ni nin sisitɛmu de ye fɔlɔ donc o b'an bila anw yɛrɛkun de la an b'an yɛrɛ de fanga ban an bɛ ɲɔgɔn neni an bɛ ɲɔgɔn lebu fɔ an bɛ sekerɛw fɔ an bɛ walew bɛɛ lajɛlen fɔ an da cɛmancɛ la k'a fɔ donc u mago b'o la parce que an yɛrɛ bɛ min da an kan an yɛrɛ kan u ye pikiri ni fɛn minnu k'an na o gazi ma wuli sa wa ɔ ni faransɛ tɔgɔ fɔra dɔrɔn subahanallahi minnu ka pikiri depaselen don u bɛna ka na fɛn d'an yɛrɛ ka lebu ni lagosi ni kuma jugu la fo farafinya yɛrɛ bɛ k'i bolo ɲuguntɔrɔ fɛn ye ko di fo farafinya bɛ k'i bolo ɲuguntɔrɔ fɛn f'a bɛ k'i n'a fɔ anw dalen bɛ ka na mɔgɔw malo de kasɔrɔ farafin ye fɛnba ye o fɛnbaya tɛ se ka fɔ ka lakali o awa mais an neutraliselen don dɛ an neutraliselen don n bɛ faransɛ fɔlɔfɔlɔ de ka kibaruya kan n ma se faransɛ farafin ma fɔlɔ n ma se farafin yɛrɛmajugu ma fɔlɔ hɔn an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni donc maintenant faransɛw ka laɲini ye min ye o de ye ka anw kɛ fɛn jaasilenw ye fɛn minnu bɛ yen nka u tɛ se ka fɛn ɲa hakili t'u fɛ faamu t'u fɛ kodɔn t'u la sini ɲɛsigi mako t'u la et puis réfléchir k'a ɲɛnajɛ yanni an ka ko kɛ a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ cogo di an mako t'o la vaccin minnu kɛra an na dɛ san san boloci ko fila ni saba saba bɛ kɛ sisan yɛrɛ u bɛ dɔ tɔni na an da kɔnɔ o bɛ denmisɛnnin na cogo k'a da kɔnɔ tanki o bɛ diman fɔ tugun wa e ma sisan denmisɛnnin da farima e ma u da faralen don e ma sisan denmisɛnnin bɛ se baneni na e ma o bɛ se faneni na wa baneni ni faneni juguya kojugu yɛrɛ hali u t'a woloma baneni ni fanenikɛla t'a dɔn k'a fɔ kɛ n'i ye baneni kɛ k'i kan k'i miiri ka segin i yɛrɛ ma i tɛ foyi ye baneni kɔnɔ i b'a ye kɔrɔ i yɛrɛ bangebaga fila de neni mais mɔgɔ minnu mako t'o la bon jinin min ka tɔni an da kɔnɔ dɛ o de ye mɔgɔ kɛla banenikɛla ye kuma ɲuman tɛ bɔ e da tugun kuma jugu fɔ a e m'a ye wa o b'a tɔni an da kɔnɔ u ka nasi ji de don donc ka an bɔ an cogo na ka farafinya ban an na pewu farikolo in kɔni bɛ to yen mais an ka farafinya an bɛ wele farafin na ni bonya min ye o bonya o bɛ tunu ka bɔ yen pepepepepepewu voilà a jateminɛ kɛ hali a ma a mafilɛ kɛ hali diinɛ kɛ e ma wɔɔrɔ ye diinɛ la wa han karamɔgɔ bɛ yen bi i k'a fɔ ko ala tɛ yen o de da kɛ du la i k'a fɔ ko faransɛw b'i ta han karamɔgɔ caman b'an bolo yan ko faransɛ karamɔgɔw de don yahudiya karamɔgɔw de don nansaraw ka karamɔgɔw de don parce que min ka di nansaraw ye o b'o fɔ yaasa u ka se k'u sutini min ka d'u ye o b'o fɔ parce que min ka di nansara ye a ka laɲini min ye ni e y'o fɔ ka jama dɔ t'i kɔ dɔrɔn o de bɛɛ kelen filɛ nansaraw ka fɛn labɛnnen orobo dilalen karamɔgɔ caman bɛ mali kɔnɔ yan hmm. a n'a ka mɔgɔya bɛɛ nansara orobo ye hmm. siga t'u la dɛ ɛ u t'u mankutu wa k'u mankutu ka kan sugu bɛɛ lajɛlen f'u ma wa diinɛ b'u bolo a to a nansaralama hmm. diinɛ nansaralama diinɛ nansaralama diinɛ nansaralama de b'u bolo diinɛ nansaralama de b'u bolo ka taama nansara ka taama sira n'a a waabolo la bɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen donc u ka laɲini ye fɛn jumɛn ye ka farafinya jasi ka farafinya dɔgɔya parce que u bɛna laban an de ma yan an ka misaliya kɛ mali dugukolo janya a kilomɛtiri o dɔlen don u fɛ u y'a bɛɛ suma a bonya o hakɛ u y'a bɛɛ suma o nalen an coloniser u y'a bɛɛ suma donc mali dugukolo bonya dɔlen don u fɛ a janya dɔlen b'u fɛ mm-hmm. donc o bɛ k'a lajɛ sa olu bɛ sigi yɔrɔ min na sigi yɔrɔ in bɛna koron mm. hali fiɲɛ ɲɛnama sɔrɔli bi nansaraw fɛ yen bi baara don wari b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo mɛ hali ji ɲuman ji ɲuman minni o bɛ min kɛ ka ji traité n'i y'o wari di farafinna ma farafinna bɛ bɔ nɔgɔ la ji min n'an b'a min na yala o b'an bolo yan ten fu ko di an yɛrɛ bɛ kule la worobinɛ t'an fɛ yan worobinɛ t'an fɛ yan worobinɛ ta ee eh, farafin wala nin bajiba in bɔnnen b'an fɛ yan jiko gɛlɛya anw na hmm. nin bakɛnɛba in bɛ yan jiko gɛlɛya anw na mɛ an b'a fɛ de ji ka kolonkolon ka tɛmɛ an senkɔrɔ ka tɛmɛ ka taa n'a ye bɔn farafin ye lafiya ɲini k'a ɲɛbɔ nansara ka lafiya cogo fɛ k'o de ɲini ɔ n'i mago b'o la i bɛ kɛ jɔnmajɔrɔ de ye jɔn tɛ dɛ jɔn ka jɔn ko di i bɛ kɛ jɔnmajɔrɔ de ye e m'a ye farafin tɛ se ka foyi kɛ foyi k'an bolo fila ta k'a la an sen kan n'an bɛ ji min tubabu a na ni worobinɛ ye han an bɛ sɛnɛ min kɛ o ɲɔ tɛ dɔmu na k'an denw tɛ se ka mɔni min an denw tɛ se ka ɲɛɲɛ dɔmu o tɛ se ka to dɔmu o tɛ se ka basi dɔmu o ko mun malonin gbɛni o tɛ se ka malonin gbɛni dama yɛrɛ tɛ dɛ malo wusu bɛ yen ani wulu ɲin wulu ɲin kɛ min ka jan nin kɛ i b'a fɔ ko a tɛ kɛ i b'a fɔ malo ma ko a tɛ ten ee n ko wulu ɲin de don kisɛ jamanjan nin wulu ɲin ɔhɔn o n'a ɲɔgɔnnaw ani kunbakurunin ninnu mhm. o n'a ɲɔgɔnnaw an yɛrɛ de mako b'o la bɔn o tɛ sɛnɛ e fɛ e t'o sɛnɛ ɲa lɔn e tɛ fin lɔn dɔn e tɛ gbɛ dɔn o la eh. o malo ninnu porodi jumɛn b'a la min bɛ se k'a to a bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma tiɲɛ a dun bɛ na afiriki de bɔn porodi b'o fana la mhm. ka kana ni fɛ ka an lafu i m'a ye tansiyɔnw ka ca jabɛtiw ka ca hali dɔw yɛrɛ ma sugu dɔn ni bana na n'i taara dɔgɔtɔrɔw fɛ yen bɛɛ dɔ i b'a fɔ ma ko kooko don dɔ i b'a fɔ ko tansiyɔn don dɔ i b'a fɔ ko woyilala don dɔ i b'a fɔ yɛrɛ ko kisibali don ɔ dɔ bɛ n'a f'i ye ko foyi t'i la wala foyi t'i la wala i b'o cogo de la bon nansaraw mako bɛ fɛn minnu ni fɛn minnu na k'an lafu k'an jasi k'an barika ban k'an ka kodɔn ban k'an ka faamu ban k'an kɛ dɔrɔn an foto de dulonnen bɛ yen n'o kɛra o bɛna laban yan parce que n y'o fɔ kuma kɔnɔ mali dugukolo janya hakɛ dɔlen don a bonya hakɛ dɔlen don donc nansaraw mako b'a la parce que u bɛna laban farafinna de ma nansaraw de bɛna laban afiriki ma afiriki bɛ n'a fɔ u ka jardin u yɛrɛ bolo bi donc u bɛna laban yen bon n'u bɛna laban yen o la dun anw fana bɛ ka furuw kɛ an bɛ ka denw wolo fo hakɛ tun t'an ka musoko yɛrɛ la o tun bɛ muso furu dan t'a la ɔ mais sisan hakɛ b'a la an bɛɛ danna naani naani ma ɔ muso naani wɔɔrɔ n'o ye san mugan kɛ jigili la o den joli ye ɔ n'i y'o multiplier sisan o bɛ kɛ maa miliyɔn joli ye bi mali mɔgɔ tun man ka ca mais nka bɛ miliyɔn mugan ni kɔ de la bi ɔhɔn bon o jate de minɛnen b'u bolo sisan ka mun kɛ sisan u nana mun kɛ sisan sa parce que u bɛna laban an fɛ yan ji hɔrɔn de b'an fɛ yan nafolo b'an fɛ yan dugujukɔrɔ nafolo an nan dasa bɔcogo la o b'an fɛ yan donc mais u mako tɛ nin si la fɔlɔ u mako de bɛ dugukolo yɛrɛ kanmɔgɔw ni u tigiya yɛrɛ mako b'o de la bi i m'a ye o nana dugukolo hɔrɔnba min bɛ yen ni ala dugukolo min bonya a gun belebele n'i y'a ta k'a lajɛ kɔgɔji tun bɛ yen mais ala y'a sama ka bɔ yen bon mali b'o gun belebele dɔ de kan bi o de kosɔn mali tɛ lafiya dɛ o kɔfɛ nizɛri de fɛnɛ b'o kan bi o de y'a to nizɛri tɛ lafiya burukina b'o gun hɛrɛma de kan o de y'a to anw tɛ lafiya sabula o de ye dugukolo hɛrɛma ye diɲɛ de bɛna laban nin gun belebeleba de ma diɲɛ bɛna laban nin de ma ɔhɔ n'olu bɛna laban anw ma yan o la dun olu bɛ mun ɲɛɲini sisan anw bɛ se ka jasi ka barika ban fitinɛ ni balawu ni masiba k'an dɔgɔya an dama ka dɔ faga ɲɔgɔn na yanni o yɛrɛ ka na o yɛrɛ bɛ ka pikiri jugu k'an na u bɛ ka wale kɛjugu bɛɛ lajɛlen kɛ sabu olu y'u bila u mɔden ta mɔden mɔdenw ye olu de ye anw ka nin dugukolo kɛ olu ka siniɲɛsigi de ye ɔ n'u ye nin dugukolo kɛ olu ka siniɲɛsigi ye dun u bɛna mun kɛ sisan an ka cayali a t'o fɛ o de y'a to u nana i lɔ an ma ko bana dɔ bɔra ko sida ko fura foyi tɛ o sida o la f'i k'i cɛya bila bɔrɔnin kɔnɔ n'i k'i cɛya bila bɔrɔnin kɔnɔ ɔ o dɔ kɔn k'i y'a faamuya b'a la ko k'i bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ ko n'o tɛ ko ni muso ye den wolo den dɔ bɛ sere de den dɔ bɛ sere de bɔ ba tɛ lafiya ni ba tɛ lafiya fɛn min bɛ ba lafiya a tɛna n'o ye kori denba ka lafiyabaliya kɔni an fɛ farafin fana ma dumuni sɔrɔ kɛ han o b'a nɛgɛn o la ko den bɛ ne sori ko dɔ in tɛ baara nin tɛ baara an b'a ye tiɲɛ don tiɲɛ don tiɲɛ tɛ dɛ o t'a fɛ an ka ca bɛ yanni san kɛmɛ fila tɛ mali population bɛna kɛ mɔgɔ miliyari joli ye i ma ye siniwaw to yen dɔwɛrɛ ma to siniwaw to ni siniwa cayara ka kalan ni kodɔnw ɲini n'i cayara walahi ɲɛ bɛ malo i ma ɔ mais an ka caya man di u ye mali burkina ka fara niger kan nin de bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka jamajɛ ji minta lon dɔ la o de bɛ yen a hɛrɛ a fiɲɛ o de bɛ yen walahi o de bɛ yen donc o bɛ ka nin baara cɛjuguw de k'an na ka an nagasi ka an barika ban ka na pikiri juguw k'an na k'u bɛ k'an denw boloci ka na k'an na an ka kelenya tununna an ka badenya tununna an ka sinjiya tununna an ka kalimaya tununna jɛɲɔgɔn duman bɛ o bɛɛ banna bi lannaya o banna bɛ yan bi hinɛɲɔgɔnya o banni bɛ bi mɔgɔ tɛ hinɛ mɔgɔ la mɔgɔ tɔ kɛra mun ye sa jamana ninnu kɔnɔ min kunkolo mana gbɛlɛya k'a nɛnnɔ diya k'a fɛɛrɛ caya o le ye jamana maaba ye k'i kunkolo gɛlɛya k'i fɛɛrɛ caya k'i nɛnnɔ diya o le ye jamana savanw ye k'i kunkolo gɛlɛya k'i dadɔ gɛlɛya k'i nɛn diya olu de ye anw ka jamana maabaw de ye olu de y'an ka jamana savanw de ye ɔ ni jamana taara o wabolow de ka kunkolo gɛlɛya ni nɛn gɛlɛya ni fɛɛrɛ kɛ caya i ka hɛrɛ kama a bɛ laban mun na olu b'an ta de k'an ta ka taa an di olu ma i ka to i fa nɛni bi o ka fisa i k'a fɔ ko faransi i ka faransi nɛni i ka to i ba nɛni bi o da ka di i k'a fɔ ko faransi a b'o cogo de la donc yanni san kɛmɛ san kɛmɛ fila tɛ tubabuw b'a la k'u mɔden minnu b'a la ka wolo komi u bɛna den caman wolo ma ɔhɔ u kan k'u olu bila olu de bɛ kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye u bɛ n'u cogo an fɛ yan donc an yɛrɛ bɛ diɲɛ n'an ka jɔnya tɔ de ye k'a ko tɔ ta k'a siri olu la donc an ta foyi t'an bolo tugun an denw de bɛ k'o denw ka jɔnw ye olu fana denw bɛ k'u ka jɔnw ye mugu tɛ ten tugun marifa tɛ tamu tugun ɔ o idée n'o hakili bɛ minnu na fo ka na an bila ɲɔgɔn na ka na marifa di dɔ ma e ye nin ye e ye nin ye e kan ka sɔn nin ma wa e ye nin ye e ye nin ye e kan ka sɔn nin ma wa kɛlɛ kɔrɔ minnu bɛ yen ni an ka mali ta k'a lajɛ a bɛ k'a fɔ ko problème minnu bɛ nord la nin a caman ye kɛlɛ kɔrɔ de ye kɛlɛ kɔrɔ don parce que n'an ye siya ni siya dɔ jateminɛ hali an ka tulonkɛ kumaw la lagosi b'o ni ɲɔgɔn tɛ ba tiɲɛ tɛ wa kɛlɛ kɔrɔw tɛmɛnenw bɛ yen diinɛ sira kan kɛlɛ kɔrɔw tɛmɛnenw bɛ yen diinɛ tuma dɔw la diinɛ mankan dɔw kɛla yan diinɛ gɛri dɔw kɛla yan ko dɔw kɛla a ko kɔnɔ denw ma ɲinɛ o kɔ abada u nana sɔrɔ olu minnu fana b'u ka joko n'u ka boliko ninnu na mhm. olu karilen ka bɔ ka bin mhm. n'o kɛra fitinɛ ye muguci ye mhm. n'o kɛra sabu ye ka mɔgɔ tɔgɔtigi caman ni mɔgɔw tun bɛ da la k'olu fatu o kɛra lebu ye o kɛlɛkɔrɔw bɛ yen ani minnu taara bin ɲɔgɔn kan dugu kɔnɔ ka taa dugu dɔ ci ka taa dugu ka o histoire mhm. o bɛ yen n'o n'o farafin ka histoire tɛ sunɔgɔ la dɛ o bɛ yen bon nansara de b'o histoire dɔn a bɛna don histoire kɔrɔw de la mhm. o san na 1901 ton père et le père il est tiré 1907 il est ton grand père et que ça la grand frère il est il est empoisonné et 1901 il est ton grand père et grand père et maman et grand mère il est il est il, il, il est trahi mm. avec le pouvoir donc il n'est pas assis comme ça hein o b'i den ko histoire ninnu di di ten bɛɛ b'i kun firifiri a tɛ kɛ ne la a tɛ kɛ ne la n t'a dɔn n bɛ n yɛrɛ ta n bɛ n yɛrɛ ta e b'i yɛrɛ ta quoi kaman de b'e la wa e tɛ se ka sɛsi dilan k'e b'i yɛrɛ ta i b'i ka jɔnya tɔ fereke juru bila i kan na wa n bɛ n yɛrɛ ta n bɛ n yɛrɛ ta n yɛrɛ sa n yɛrɛ kɔrɔ e ye s'i yɛrɛ kɔrɔ n'e tun sera i yɛrɛ kɔrɔ e bɛ kɛ jɔnmajɔrɔ ye n'e tun sera i yɛrɛ kɔrɔ e bɛ k'i ka faso jugu ye cɛfarinya min ni cɛya min b'an na nin n'an y'o kɛ bi k'an jɔ nansaraw ɲɛ mm. an ka fɛnw tɛna k'an ta ye nk'u b'an bagabaga de n'an siranna u bɛ na an kama n'u y'a lɔn an tɛ siran sisan k'u b'an to an ta la parce que u yɛrɛ tɛ se ka na k'u b'an kɛlɛ ɲɛ dɔ ma diɲɛ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'o tɛ bɛn mm-hmm. u yɛrɛ ye min fɔ mm-hmm. n'a sɔrɔ ko bɛ yen ɔhɔ mɛ o b'a dabɔla nin de kama n balimakɛ ɔ u nana ni manani ye ko ka an denw sɔbɔ ɲɔgɔn na manani nana o de kama fɔlɔfɔlɔ ko k'an denw sɔbɔ ɲɔgɔn na u nan'a ye farafinkɛw tɛ k'a utiliser a kɛra jɛnɛyafɛn ye u nana mun fɔ ko bon ko bana dɔ bɔra ko sida i n'a tigi bɛ dumuni kɛ bana t'i minɛ aw b'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bana t'i minɛ aw bɛ foli kɛ bana t'i minɛ i n'a bɛ te min ɲɔgɔn fɛ bana t'i minɛ i bɛ nɔnɔ min bana t'i minɛ ɔ nka ko n'a ye musoko de kɛ ko ni mananin tɛ ko bana b'aw minɛ ɔhɔ mananin nana kɛ musoko sida de kunko de t'a la dɛ ne roi des fous de b'a fɔ farafindenw n'a ka d'a ye k'a minɛ n'a man d'a ye k'a to yen mananin min nana ko sida fura ça c'est pas vrai ça c'est la médicament les fins des africains fura de don ka farafinya ban pepepepe an kana den wolo voilà an kana den wolo an balakaw a bɛ k'aw la y'a k'aw sigi bɛ nin fɛɛrɛ min b'u kɔnɔ fana n'u nana ɛ aw na y'aw ɲɛ la sa u tɛ k'aw nɛgɛn k'a k'a yɛrɛ kɛ jɛman ye ko jɛman ko ka di farafin ye ɔ ni tubabumusokɔrɔbaw nana an fɛ yan kaban an ye dɔ kɛla an ye a ye taa ka porodi de k'a kɛ k'aw fɛ porodi kɛbali ninnu mana na jɔn mako b'aw la aw bɛ kɛ baarakɛdenw ye yan aw sigi bɛ nin u tɛ k'aw nɛgɛn nin ka pilinin dama ye ko kunu ka kɔnɔfuru bonya k'a yoroyara hali furu kafoɲɔgɔnya yɛrɛ man di tugun kɔnɔfuru yoroyaralen don k'o bɛ kɛ i b'a fɔ ko k'a bɛna jigin sini k'a sɔrɔ den t'i kɔnɔ miseli n'u ma da i ma kɛ ko dɔ a ye tugu furu dɔ ko y'a kana den wolo aya basi tɛ o t'a ye tugu dɔ ye o tɛ k'a yoroba ta sa wa ɔ n'o kɛra wɔrɔ hali ni kɛ mago selen ma sinɔ ne farida la fu falaki parce que a kɛ ko ne o de k'i ya musoya dɔ gosi k'i ya kafoɲɔgɔnya goya ye komi totɔ sigilen dɔkalayabali han bi laada ye kalo kɔnɔ siɲɛ naani siɲɛ duuru siɲɛ wɔɔrɔ k'i denso bɛɛ bombarde ka bɔ yen ka bɛɛ tinba ka bɔ yen nansaraw y'a daba kama manani min nana ça c'est pas manani de banafura dɛ mhm. ça c'est la manani de détruire des africains mm. i y'a dɔn le détruire des africains farafinna détruire fura de don tiɲɛ tɛ tiɲɛ kisɛ kelen t'a dɔ ɔ mɛ sisan sɔrɔ nana mun ye sisan mhm. jɛnɛya i nan'o don sanga la mhm. tayiri b'o fani kara k'o ɲa i sigilen i da tɛ kuma dɔ kɔrɔ o bɛ tɛmɛ i la i da bɛ don kuma dɔ mm. hali i tɛ cɛya dɔn n'i tɛmɛna mali wɔrɔ dɔ la i bɛ kɛ cɛ ye cɛya kɛ bɔ i la pepepewu wɔrɔw b'an fɛ mali kɔnɔ n'i tɛmɛna yen fɛ cɛya bɛ na i la parce que a bɛ kɛnɛ kan dogo t'a la fini t'a la jɛ t'a la mm. fani doncogo minnu b'a to i tɛ se ka sigi i yɛrɛ ma mm-hmm. o ye tayiriw kala o kalacogo la i bɛ taa fani san waa fila ni kɛmɛ wɔɔrɔ ka n'a bɛɛ mɛsɛku mɛsɛku i julankolon ka yara k'a bɛɛ tigɛ tigɛ tigɛ n'u tɛmɛn'i sigilen na i ɲɛ b'a la a tɛ ten wa ɔhɔ n'o kɛla o a ye jɛnɛya kɛ ɔ i nana o don sanga la o fana fɛn kɛra n ko tuguni o nana n ne y'o jɛnɛyaden ninnu fana cayara n ko tuguni o fana y'a dama ko wɛrɛ o bɛna kɛ porobilɛmu y'an bolo dɛ ɔ o ye mananin d'olu ma sisan sa a y'a kɛ nka i kana den wolo nansaraw an ɲɛ b'aw la dɛ aw nana ni mananin min ye yan a ye na ni mananin de k'an kana caya de k'an kana caya k'an kana an denw sede aw de b'an dɛmɛna ka eh, fɛn eh, sudɔ eh, farida kɛ o la wa ayi o b'an dɛmɛna o de la wa o b'an di an k'an fa to dɔ ka dun k'a fɛn in kɛ wa Ayi. wa an bɛ denw sede bi an b'o sede sini sata bɛ sa balota bɛ balo faamaw bɛ bɔ a dɔ misi- eh, savanw bɛ bɔ a la Voilà. an b'a wolo bi ka wolo sini ka wolo sini ni min ko min y'i ta bila bɔrɔ kɔnɔ Mm. nanfɛn ka kuma in kama Mm. i na kɛ cɛkɔrɔba kunango ye yan walayi i na kɛ kunango ye walayi i bɛ kɛ kunango ye an bɛ den wolo ni mali yɛrɛ ma den wolo mhm. ka den caman wolo mhm. mɛ an ka sɔrɔsiw lajɛ u ka dɔgɔn u ka dɔgɔn eh. sɔrɔsi minnu b'an bolo a jama man ca mɛ nin bɛ se ka kɛ sini na wa sini bɛɛ faga marifa bɛ jɔn bolo o mɛ an fana ka ca sa an ka sɔrɔsi ka se maa miliyɔn bi naani ani fila hmm. ko dɔ bɛ kɛ wa a tɛ se ka kɛ ɔ mɛ anw ye ka ala minɛ de y'a faamuya b'a la a faama yɛrɛ minnu bɛ yen a ye ta den kelen den fila den saba den kelen den fila den saba tuma bɛɛ i musonin bɛ k'i dɔ siri ten k'a ku dɔ bɔrɔ ten k'i don kɛrɛfɛ ɛɛ ko madamu madamu i ku dɔ bɔrɔlen bɛ k'i ku fɛ dɛsɛ k'i ɲin nabɔ jɔn mako b'e ɲin na i tɛ taa den wolo n'i ma den wolo a bɛ kɛ di den wolo faamaw tɛ den wolo la bi ayi o tɛ kɛ han
faamaw ye sigi u den ka ca o den man ca o o bɔn nin bɛɛ ye problème dɔ ye mhm. bamanan ka kuma surunya an bolo an ka kuma masurunya komi kuma nin ye sigida sigida sigida ye mhm. ka kuma nin surunya dɔrɔn mhm. nansaraw mako bɛ min na an k'a dɔgɔya an ka ji min bɛ dugukolo jukɔrɔ bamanan ji bɛ mali kɔnɔ yan a ji n'i y'a litiri ba kɛmɛ kɛ dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ ye bilahi mali b'a ta fɔ ko a se saya ma o tɛ gɛlɛya ye litiri ba miliyɔn wɔɔrɔ k'o kɛ dɔrɔmɛ ye a ji de b'an bolo yan ɲɛnama tɛ se ka kɛ ji kɔ u bɛ na an nɔfɛ ten k'olu koron k'o monopoli k'o ta don ta yɛlɛ ko kɛlɛ min ye ko sanuko don wa walima ko jamanko don wa o ye ka mɔgɔw nɛgɛn sanu ni jamanko in tɛ ji de don mali kɛlɛkun burukina kɛlɛkun nizɛri kɛlɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ gun barikama min kan ni ala de y'a d'an ma ji min b'a jukɔrɔ diɲɛ bɛɛ de bɛna ji in min an bolo o ji dɔrɔn b'an bɔ nɔgɔ la pewu nka u b'o de kɛ i n'a fɔ u ɲɛ t'o la mm. cɛncɛn min b'an bolo nin ye mm-hmm. bamanan mm-hmm. n'i y'a cɛncɛn valɛri dɔn mm-hmm. kuran hali ni kuran kuran kuranso min bɛ mali kɔnɔ k'a bɛɛ jeni ka bɔ yen o cɛncɛnw n k'o ye pano de ye pano o de ye pano ye minɛ Roi de Foigno. Hali n'a fɔra don o don panneau ba kelen a bɛ sɔrɔ. Hmm? Et cɛncɛn min b'an fɛ yan i k'an ka nord mafilɛ kɛ. ko pétrole bɛ yen hmm. eh, pétrole tɛ yɔrɔ caman na wa mais ji tɛ yɔrɔ caman dɛ wa an ka problème kun ye de l'eau hmm. a kun ye jiko de ye bamanan kun wɛrɛ t'a la ni ji in tɛ hali ni kun wɛrɛ b'a la ji y'a fɔlɔ de ye donc an kana caya san kɛmɛ fila ɲinan kɔ u b'u mɔdenw n'u denw u b'u ɲɛsigi de la o mɔdenw bɛna sigi sigi sigi yan u y'a dugukolo bɛɛ marike u bɛna a bɛɛ sigi sigi yan n'u y'a sigi sigi k'a sigi sigi sa ɔ an yɛrɛ bɛ tugu o kɔ sa e m'a ye u bɛ ka jamuko don a rɔ sa tubabu bilen konatɛ tubabu bilen kante tubabu bilen kamara tubabu bilen sise tubabu bilen jabate tubabu bilen ture tubabu bilen y'a faamuya b'a la jamu si tɛ mali kɔnɔ bi n'a y'a sɔrɔ o jamu k'a fɔ k'o tɛ tubabu dɔ bi o bɛ ah tubabukɛ a k'e tɔgɔ abudi konate ko mun fɛ abudi konate abudi konate ye ko han ko e fana tɔgɔ de mayi mayi sise tubabu musonin mankan tɛ ko mayi sise bon u bɛ nin kɛ jan de don u bɛna laban de olu fana denw n'o denw bɛna na donc olu bɛ na don dɔ la ka n'a fɔ k'u bɛna jamanakuntigiya ɲini ee an b'a fɔ ko e ko tubabu tubabu ka mali mara o ti kɛ yan ɔ ɛsɔkɔrɔw bɛ wuli sa n'o nin wa nin tɛ dunan ye nin fa o fana fa o bɔra an kɔrɔ yanfoyila yan a bamuso ɛ n ko kulukɔrɔka de don a fa de ye angilɛmuso fudu sini donc o de don n'o tɛ n ka jamu konate o tɛ konate mun tarawele aw kana farikolo lajɛ sa farikolo nin jɛra n'o tɛ an fara maliyɛn de don maliyɛn de don o maliyɛn don donc u bɛ ka nin de kɛ tan ninnu de bɛna jamana in mara don dɔ la donc dɔ farala an ka jɔnya ma dɔ farala an ka hadamadenya tiɲɛni ma an bɛ ka den minnu wolo u ka jɔnyajuru tɔ sabatilen don ka ban olu bɛna kɛ président an bɛ vote u ye yan ka dununw ta ka vote u ye o bɛ k'o kalan bamanankan na o bɛ k'o kalan nko nko kalanw bɛɛ lajɛlen la o bɛna dusukolo kalan yan an badenw a ni sakuma ne ye an ɲɔgɔn farafinden de ye golo kɔni a gwɛra nka ala ka ne fa moriba keyita ale tun bɛ etazini an ma tɛgɛ fɔ para para ee ala o de dun sa farafinden don an ta bɛna kɛ tɛgɛrɛ fɔ de ye miiri wɔɔrɔ ni taasi wɔɔrɔ kɛ bɔ anw na farafinden i k'i yɛrɛ kɛ fɛn dɔ de tɔw ka vɛsi don n sɔnn'o ma u ka suluye don n sɔnn'o ma nka y'a faamuya bali e k'i ta ka b'i yɛrɛ dɔn ka taa kɛ tubabuw ka kalo kalo kan fɔla ye k'i faso janfa o bɛ ka baara min ni fɛn min na sɔrɔ kosɔn ma kalan ni dɔn tɛ kelen caman kalanna o tɛ diɲɛ kalama caman kalanna o tɛ diɲɛ kalama donc an mɔden mɔden an de k'u ta tiɲɛ bi an mɔden mɔden an bɛ k'olu jasi bi k'u ta tiɲɛ bi walahi an faw tun mana sɔn nin ma an mago kɛ sɔn ɲɛ tuma an ta tiɲɛna pewu olu y'u yɛrɛ bali ka gɛlɛya kun ka tɔɔrɔ kun ka ji nɔgɔ min ka dumuni dun dumuni min n'a dunni yɛrɛ kabako ye ka ntigiɲɛso ci ka ɲɔkisɛw labɔ ntenkɛ nugulenw k'o tigɛ k'o susu hali tigata la k'o dun ka jufaw dun ka ɲambiw sen ka ɲananw sen han ka jajɛw n'u b'a fɔ ma ko kɔnɔninbin k'o bɛɛ kɛ ka balo o n'a ɲɔgɔnna n'a ɲɛ nɛrɛmugu nɛrɛmugu tun ye jama de ye an fɛ yan an fa n'an bɛnbaw y'a dun bi de kama o ye gɛlɛya min tɔɔrɔ min ye anw de b'o hɛrɛ kɔnɔ bi an ne nana bi y'a faamuya o la ko n'u ka sɛgɛn n'u ka tɔɔrɔ n'u ka hakili n'u ka hakililan b'u bolo ko n'o kɛ fu falaki de ye k'i farafin ɲɔgɔn jasi ka farafinw lagɔsi ka farafin kɛ fu ye i m'o kɛ mɔgɔ si ye fo i bɛnba jugu bɛnba jugu fɔlɔ fajuguden de tun bɛ yen nka an fɛ mali kɔnɔ bɛnba jugudenw de bɛ yen fajugudenw o tɛmɛna bɛnbajugudenw de bɛ yen bi ni maa maa ni nansara nana kɛmɛ fila d'i ma o y'a sɔrɔ a ɲɛ b'i ka miliyari ba bi wolonwula la a tɛ dan o ma dɛ a ɲɛ b'i ka sinji tigɛ sira dɔ la a ɲɛ b'i ka makosa sira dɔ de la n'a m'o sɔrɔ a bɛ barajugu cɛ de k'a bila aw ni ɲɔgɔn cɛla la barajugu nin tɛ na fɔɲɔ fɛ koyi ayi k'a fɔ ko bana jugu min bɛ na fɔɲɔ fɛ Abada. a tɛ na fɔɲɔ fɛ dɛ ne b'a faga a bɛna na cogo min na i b'a dɔn wa Hmm. ɲan bolo u bɛ fɛnni minnu bilala ka na denmisɛnnin ninnu ka tulonkɛ fɛnni ninnu an'u ka dumuni fɛnni ninnu ani an yɛrɛ b'an yɛrɛ kɛla fɛn minnu ye dumuni fɛn minnu dunni b'an mako sa e ma ye adamadenw tɛ dumunikɛla bi ayi o ka nɔnɔ min bɛ kɛ bidonni kɔnɔ ni k'a min n ko ko k'o sababu de don ɛ ala u b'a feere mugan mugan hali o de man ca ka sukoro k'a la kɔn ka u y'a sigire vanille wurunba la i minnu sumani kelen da i kunkɔrɔ tɛ e fugari sigilen i tɛ se ka foyi ɲɛ yɛrɛ ma tugu sinɔgɔ ni dabaya ni manamanakan fɔ kɔ k'e b'i réfléchir e b'i réfléchir dabilenninji sugoroma de la wa e b'i réfléchir nɔnɔ dulen de la wa ɔ bon nin bɛɛ bɛ k'an ta tiɲɛ k'an mago sa denmisɛnninw bɛ kalan daminɛ n'u bɛ se neuvième année dixième année o bɛ dɛsɛ ye o dɛsɛlen musomannin ninnu kɛko bɛ kalan nege bɔ olu la parce que nege bɛna bonya ka bonya ka bonya ka bonya f'a bɛ wuli ko yaara nɔfɛ mhm. o de vaccin kɛra la o depuis a denmisɛnninama min tɔntila da kɔnɔ a tɛ se k'i la sa a tɛ se k'i la a b'i n'a fɔ n'i ka karibini kɛ mangorongeren kan ɔ n k'u ka fɛn ninnu fana de b'an denmuso ye sebali n tɛ denmuso bɛ se fo san mugan ni kɔ san mugan ni kɔ k'a sɔrɔ foyi mais bi o tɛ se ka kɛ karibini kɛlen b'u kan kɔri dɛ ka sɔrɔ k'a fɔ aw kana denmisɛnninw furu f'u si ka se an kana denmisɛnninw furu f'u kɛ kɔgɔ fɔlɔ an kana denmisɛnninw furu ɔhɔn n'an kana denmisɛnninw furu n'u si ma se wa denmisɛnninw a ye kɛko dabila a ye si ma se n'aw si ma se furu ma wa a ye si ma se kɛko ma a ye sera kɛko ma a ye ma se furu ma ɛ furu tɛ n ko furu n ko musoko ko a ye y'a ye n bɛ muso furu la musoko tɛ n ko furu dabɔla musoko de kama n tɛ k'a furu tɛ k'a bila yen jɔn mako b'o la ka mɔgɔ labalo ten furu kun de ye musoko ye n tɛ se n yɛrɛ la i tɛ se i yɛrɛ la a y'u di ɲɔgɔn ma u ka ɲɔgɔn nege basi o tɛ tiɲɛ ye n'i y'a fɔla ko ɲamɔgɔden an fɛ yan mun don n ko minnu balilenw nege ma cɛ balila nege ma muso balila nege ma o ye ɲɔgɔn nɛgɛn ko a ye ɲɔgɔn madiya ko k'an kɛ ɲa ɲɔgɔn ma n kɛ nege sɔrɔ i k'i nege sɔrɔ ɔ n'o ni kɔnɔ bɛnna n k'o de ye ko ɲamɔgɔden o ma fɛn bɔ denmisɛnninw sera kɛko ma n ko i ma se furu ma o bɛ se ka kɛ cogo di o bɛ kɛ fasɔsɔden basɔsɔden an kana an sigiyɔrɔ mali kɔnɔ anw ye hɔrɔndenw de ye maliyɛnw k'an ye mun ye anw ye hɔrɔnw de ye anw ye hɔrɔndenw ye ee a ye kɔnɔ ko hɔrɔnya de jamu ye ko hɔrɔnya ye maloya ye aw lebulen k'an ye hɔrɔnw ye e ka lebu ka tɛmɛ nin kan n ko hɔrɔnya kɔrɔ ko maloya malo bɛ min muso y'i julankolon ka yaara sugu dɔ malo bɛ min mɔgɔ ye k'i biri gidɔrɔn da la hali lali t'a dɔn butugun k'i biri k'i n'a fɔ wulu y'a kala ɲami ma maloya bɛ min sonyali warankata ni binkanli ni fagali jugu ka taa mobili lɔ mɔgɔw ya mobili ɲɛkɔn k'u ka wari fori ka bɔ i kun maloya bɛ yɔrɔ jumɛn na hɔrɔnya kɔrɔ ko maloya jamu tɛ jamu tɛ ɔ mɔgɔ caman hɔrɔn ye denw ye ɲamɔgɔden wolo jɔn b'a dan dɔn i den bɛ ka pantalon don sisan a ɲɛsinnen fan min na ɲɛ b'a forme bɛɛ lajɛlen na a y'a ɲɛ i komi numéro trois o tɛ wa ko maloya malo yɔrɔ jumɛn na o malo bɛ min a bɛ fan jumɛn tubabu ye nin de bɛɛ neutraliser ka nin bɛɛ neutraliser hmm? a ye wale k'a ye wale kalan kɛ la nka jaa jaa a ye wale nin ye ko a y'a faamuya ba la nalomaya kalan de kɛ ka il est venu en Mali han ka taa yɛrɛ makosa kalan kɛ bon an ka banaw n'an ka kɛcogo le ni maliyɛn denw burukina nizɛr mhm. a y'i kɔlɔsi n'a gwara yɔrɔ dɔ la u bɛ taa dɔ fɛ u bɛ taa yɔrɔ dɔ la u bɛ taa yɔrɔ dɔ la hali mali yɛrɛ ni burukina o sanɔkɛ bila ɲɔgɔn na a to nansara mun ne don kɛlɛ ka kɛ yɔrɔ nin min fɛ hali wɔrɔ hali wɔrɔ mɛ nafolo min bɛ ala dɔrɔn de b'a dɔn a ye dɔnnikɛlaw ɲininka kuma la a bɛɛ nansaraw ye sigiɲɔgɔnmaw kɛ bɛɛ o to fɛ a ye ma ko tolu o ka sira t'a la niger burkina sen eh, eh, mali a ye jija k'aw cɛsiri dɛ diɲɛ bɛɛ labantɔ nin gun in de ma a gun diɲɛ de bɛna laban an ka gun in ma o n'o y'a sɔrɔ don anw cɛyalen don anw bɛnna anw bolo dilen ɲɔgɔn ma a bɛna kɛ cogo di u y'an bɛnbaw jɔnya min kɛ yan a jɔnya bɛ segin o ma a jɔnya bɛ segin o ma o bɛ bɔrɔ ta an bolo yan walahi bilahi talahi n'an y'a dɔn o bɛ bɔrɔ ta an bolo yan an de bɛna jɔ n'u ye walahi an bɛ jɔ n'u ye an bɛ fɛn min sɔrɔ o la ala dɔrɔn dɔrɔn de b'a dɔn o bɛ k'an kɔniya o de la k'an bila ɲɔgɔn na marifa san k'a di dɔw ma k'u ni yɛrɛ fɔ i ma ko torolisiw mm. k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de ye turu ɛriniw ye i ye turu ɛrini lɔn wa mm. min tɛ sunɔgɔ la su fɛ voilà donc an b'a yira nasaraw la mm-hmm. ko ni an farafinw banna ka tɔ dan kelen ma an bi sa fɛn kan fɛn min n'o ye an ka hakɛ ye mm-hmm.
voilà nansara ɲuman b'a la o ɲuman b'a la a juguman de ka ca u ka cɛ min bɛ yen sa ko makrɔni ɔ ko makrɔni mhm. ko ma eh, eh, ko miekɔli makrɔni wa miekɔli makrɔni mhm. miɛ min bɛ cɛ in na miɛ min b'a la mhm. masara ko tɛ ni maa ma kɔnɔ ko nansara ye anw nin ye ko nansara y'a nin ye ko ye nin kan ye o ye n'a nin kan ye o n'a nin kan ye ne de y'a fɔ o y'a kɔ ma k'an ka tiga ɲimi daminɛ mm. an ka tiga ɲimi damina dɛ an k'an ka kuw sɛnɛ an k'an ka wosow sɛnɛ an ka fɛnko sɛnɛ kɔngɔ tɛ mɔgɔ faga n'i ma fo n'i ban baara ma dɛ mais n'an ko k'an ka kɛ nansaraw de ye mm-hmm. k'an diya k'an brosser mm-hmm. k'an diya k'an coup de fer dɛ k'an tagama ɛ mm. eh, munna an tɛ kɛ jɔn ye o jɔnya ka jugu hali ni jɔnya tɔ ye donc nansara ye ka miiriya min b'an bolo mm-hmm. a ye t'an fɛ nka u bɛ k'an kɛlɛ ni fɛɛrɛ ni cogo ni lahalaya bondaw ye yaasa a kana dɔn u la k'an nalomaya an hakiliw la k'an nalomaya an ka baaraw la k'an nalomaya an ka fɛɛrɛw la k'an nalomaya an ka ɲɛnamaya ko bɛɛ la donc o denw bɛ na ko tuguni kɛlɛ tɛ muru tɛ ta marifa tɛ ta ni marifa bɛ ta anw de bɛ marifa ta ɲɔgɔn kama ni muru bɛ ta anw de bɛ muru ta ɲɔgɔn kama nka ɔ n'an ye ɲɔgɔn foori ka ɲɔgɔn ban ka ɲɔgɔn fanga ban sa o bɛ sɔrɔ ka na sisan k'u nana ka na kɛlɛ ban an k'an cɛsiri an k'an jija u bɛna taa ɔ n'o kɛra sa u bɛna ka na an ka wɔrɔ barikama wɔrɔ ninnu ko n'an m'an sigi yen u bɛna dɛ n'aw ma nin wɔrɔ d'an ma ni juguw nana u bɛn'a minɛ aw la ɔ an bɛna a fɔ ko awɔ faransi k'i sigi yen parce que o ka fisa hali n'a sɔrɔ kɛlɛ ka se ka ban dɔrɔn ɔ n'o don ninnu kana sɔrɔ hali n'a ma sɔrɔ ninnu kana sɔrɔ faransi aw k'aw sigi yen aw ka janto an na wa aw fana ka nin d'an ma sɔn i m'a d'u ma wa mais n ko faransi mago bɛ nin de la nɔri yɔrɔ min filɛ sɔrɔ an k'a fɔ sa ko bɔn faransi an y'a di e ma an kana sɔrɔ ninnu kana sɔrɔ a b'aw bolo an mago bɛ nin de la o n'o tɛ o tɛ yen k'u ka kɛlɛ ban dɛ mun kɛlɛ o ye kɛlɛkɛla nalen ye kɛlɛ ban na o bɛ ban wa tasuma ɲagala o k'a fɔ k'a nana kɛlɛ ban na jɔn n'a fɔ ye ko kɛlɛ in bɛ ban n'o a fɔlen ko kɛlɛ in daminɛlen bɛ bi modibo y'a tile kɛ kɛlɛ in na o musa kana tile kɛ kɛlɛ in na o o kɛlɛ kelen de ka yuguba nin kana faransi de don nansaraw ka fɛn de don a bɛnna mɔgɔ ma a ma bɛn mɔgɔ ma roi de fou de b'a fɔ wa à bas faransi mm. ne de y'a fɔ à bas faransi 1 mm-hmm. à bas faransi 6 mm. à bas faransi 43 à bas faransi jusqu'à la fin jusqu'à la mourir ah. à bas faransi ne de y'a fɔ oui roi de fou voilà an de bɛ k'u labalo dɛ président sigiw la o n'u ma kɔntan an y'a faamu voilà wa an bɛna an labɛn dɛ Mhm. an ka denwolo kɛ dɔrɔn ne bɛ min fɔ mali ye an ka denwolo dɔrɔn joli b'e bolo dɔrɔsi de fou wolonwula wolonwula mais non boy c'est ne kɔni b'a dɔn voilà wolonwula o ka dɔgɔn ayi an b'a dɔn o voilà Mhm.
bɔn i tɛ ne yɛrɛ ɲininka joli b'e bolo tan ni fila c'est bien ça voilà naani ɔ muso naani voilà ah, ah, ayi ayi dɛ ɔhɔ boy k'i jɔ dɛ ɛɛ ɛɛ douze douze plus douze plus sept égale combien douze combien sept e ta tɛ wolonwula ya mhm. ne ta tan ni fila mhm. o tɛ tan ni kɔnɔntɔn ya o don o don voilà deux mille vingt et un oui bɔn fo maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i gɛlɛya deux mille vingt et un kɔni nɔgɔyatɔ filɛ deux mille vingt deux bɛɛ kɛ muso furu fo naani naani voilà naani naani ka wolo dɔrɔn ka wolo dɔrɔn 2021 bɛɛ kɛ 2022 bɛɛ kɛ muso furu a ka kɛ don o don denkunli don o don denkunli don o don denkunli an k'an ka mali jamana lafa tep ɲinan ko a ɲɛfɛ yanni u ka se u ka waati fɔlen ma kɛ u denmisɛnnin min bɛ kunbaya an b'a bɛɛ kɛ sɔrɔdasi ye a banna tous des militaires et gendarmes et policiers et garde nationale et tout fura fura b'a la o de y'o ye n'o tɛ an bɛ si kɛ tan ta hali n'a sumana o b'a lawuli n'a sumana o bɛ ka kɛ min nɔfɛ n'u y'o sɔrɔ sisan mankan bɛ suma n'o banna n'u mago bɛ yɔrɔ wɛrɛ la o b'a lawuli donc o la fo ala ka ɲɛmɔgɔ ɲuman fana di an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman minnu bɛ se ka baara kɛ maintenant an bɛna an ka kuma kuncɛ transition eh, mɔgɔw ye Asimu Goyita i n'i ka mɔgɔw Roi de fou bɛna kankari da aw ye a y'aw gɛlɛya aw kana siran nansaraw ɲɛ dɛ k'a daminɛ n'a y'a tɛ siran ko a ɲɛfɛ ka siran ni asimu goyita y'o kɛ ne de y'a kɛ yen roi de y'a kɛ yen roi de y'a kɛ yen dɛ donc n y'a kɛ yen kun min na k'o ma fa n'a m'o ma fa a kana taa maliyɛn ka kuma fɛ ayi maliyɛn bɛ tan de maliyɛn kɛ jugu min ma a yɛrɛ maliyɛn tɛ baarakɛla fɛ a dun kule kule baarakɛla baarakɛla baarakɛla nka a yɛrɛ tɛ baarakɛla fɛ maliyɛn de b'i sigi ba tɛma minnɔgɔ b'a faga k'a jaani to yen hmm? fɛn fɛn mana na o man ɲi modibo keyita o k'o man ɲi o wulila ka bɔ yen musa tarawele nana k'o fana man ɲi o bɔra yen alifa nana o fana man ɲi o bɔra yen att nana o fana man ɲi o bɔra yen hmm. sanɔgɔ nana o fana man ɲi o bɔra yen hmm. ibeka nana o man ɲi o bɔra yen hmm. asimi nana ko o fana man ɲi aha jɔn ka ɲi bandaw fana kɛ ɔ banda ayi a tɛ fɔ ko bandaw dɛ k'a fɔra ma ko turamɔni kalo sabani tiga min bɛ wele ko kalo sabani bandaw de ye o ye o nana o bɔra ɔ minnu fana bɛ yen nɔ ko ninnu fana man ɲi e ɲuman tɛ nin si dɔ ni min bɔra yen sa an bɛ sɔrɔ ka kule an yɛrɛ ye min kɛlɛ k'o gɛn k'o bɔ yen dɛ ɔ ni o tɛmɛna ka bɔ an bɛ ban ka n'o mankutu vraiment a y'a kɛ tan tan o de ye karisa nin bɛɛ de bɛ bɔ anw da baara kelen de don parce que i bɛ kule in caman kun dɔn wa mhm. n'i ma branché ni fanga min na n'i ma branchement sɔrɔ o la mhm. subahana i bɛ kɛ jugu ye f'i ka branchement sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ ka kule bi ka dɔgɔyalimaw kɛ n'u branchera sisan u bɛna fɔ ko dɔnni u bɛna u dɛmɛ fo mɔgɔw b'a fɔ aw tun b'a fɔ k'a bɛ taa wa a ma branché de sa n'u branchera sisan kuma banna kuleba in tɛ foyi ye u ma branché u ka u ka fili de ma branché ni fili turula sisan a nɔnɔ a nɔnɔ ji dɔ sisan o bɛ kɛ sisan tɔɛ i bɛ jɛmɛ ni yɛlɛmatɔ ye sisan ni mara tun don u b'a yɛlɛma sa i y'a faamuya balo u b'a kɛ kɔtɛba ye walahi u b'a kɛ kɔtɛba ye ɔhɔn maliyɛn bɛ tan ne ni min d'a ma tulu sɔrɔ ni min d'a ma bila fɛn na o bɛ bila o kɔ k'o lebu ka kuma jugu ni fɛn ninnu fɔ mhm. an n'o k'an mago bɛ baarakɛla de la an bɛ min fɔ transition président ye mhm. i janto maliyɛn nɔ dɛ mhm. caman yɛrɛ fana k'i mankutu k'i bɛ baara de i bɛ baara la il faut faire attention hein caman bɛ k'o f'i ma maliyɛn da dɔn dɛ dabara fila fila bɛ maliyɛn kelen b'a tɔn nɔ kelen b'a ɲɛfɛ a fana k'a fɔ k'i ka ɲi k'i bɛ baara la kun min na jɔn b'o dɔn min fana ko k'i tɛ foyi ye k'a ye nin kɛ k'i ka bɔ a la a bɛ k'a fɔ kun min na i b'o dɔn wa o dɔ k'i mankutu bi ka tɛgɛrɛ fɔ ka mankutu a dabara tɔ kelen b'a tɔn na dɛ sini ma se dɛ o bɛ se u ka magɛrɛ ɲɔgɔnya o bɛ se ka an bɛɛ y'a kɔrɔta yan an bɛɛ ye tɔgɔ di ma faama yan a y'an bɛɛ lamaloya donc a y'ale ka prise ma turu kuran na ɔ minnu fana bɛ k'a fɔ k'i tɛ foyi ye bi da tɔ kelen tɔn na sini o fana bɛ se ka n'a fɔ wayi bon y'a y'an tun y'a kuma fɔ an bɛɛ ye dɔ f'a ma yan mais vraiment a ye baara kɛ an bɛɛ ye dɔ fɔ n'i ye min mankan m'o la dɔrɔn ale fili fili fili turula kuran na a branchera ɛ jamana bɛ se ka taa cogo di ka jamana maabaw kɛ dara gɛlɛnw ye ka jamana maabaw kɛ kuma jugu fɔla ni kuma gɛlɛn fɔlaw ye min bɛrɛ bɛ kuma jugu fɔ o de bɛ kɛ maa n bɛ siran o de ɲɛ bi hali n'i kɛra karamɔgɔ ye mali kɔnɔ e k'i da fara bɛɛ neni k'i bolo fɛri ye k'i kun firifiri k'i ɲɛna si komi i bɛ diɲɛ wuli sisan faamaw b'i niyɔrɔ bila walahi n'i kɛra karamɔgɔ ye bi i b'i sigi waajuli kelen i b'i kun firifiri ka kɛ i n'a fɔ ale bɛna diɲɛ ten bi ka kuma jugu ni fitinɛ kanw ka critiqueli kɛ fitinɛ ni balawu la da marifa la pa pa pa pa pa mhm. a kan k'o faamu sa o a karamɔgɔ da marifa joli joli pa pa pa pa la ɲɛmɔgɔ ninnu kan fɛn fɛn nana u tugunna a bɛɛ kɔ n'o bɔra ye i b'i ban o la ayi ko k'e ye bɛɛ kɔ k'o ye bɛɛ kɔ fɛn fɛn mɛnɛ na o y'o bɛɛ kɔ nka n'e ma fɛn di o t'e kɔ dɛ n'i m'u ka afɛri kɛ o t'e kɔ dɛ u bɛ fɛn min ɲini n'i bolo u bɛ kan kan fɔ transition mɔgɔ a y'o yɔrɔ faamu dɛ karamɔgɔ ninnu bɛ kan o kan fɔ aw ma ni fɛn ɲini kanw de don bonya ɲini kanw de don u y'a kɛ aw ɲɔgɔn ko u la yan u ye fɛn bɛɛ k'u ye nka u y'u janfa bi o tɔgɔ b'u da wa u siranin bɛ u jigi tigɛlen bɛ bi ka se degré ma alaba dɔrɔn de b'a dɔn o bɛ k'i meleke aw la a ye min kɛ u b'o fɔ a ye ma min kɛ u b'o fɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ o siranin de don o siranin de don dɛ u siranin de don donc aw kan k'a dɔn ko ala maaw tɛ o la dɛ karamɔgɔ minnu bɛ ala kɔ olu dɔɔnin don minnu mako t'aw kun wari la min mako t'aw ka sanu na min mako t'aw ka jama la min mako t'aw ka fɛnkɛw la olu dɔɔnin don nka minnu ta bɛɛ ye voilà président min mɛnɛ na a bɛ dɔ fitiriwaleya dɔw bɛ na a bɛ dɔ fitiriwaleya nka an y'a ye yan karamɔgɔ dɔ ye dɔ in mankutu ko in mankutu ko n'u tun bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais u ka fanga tiɲɛlen a nana mun fɔ ko u ka fanga ye min l'ale kan ko mɔgɔ si m'o la ale kan hmm. ɛ n badenw transition mɔgɔ a ye janto dɛ il faut faire attention yɛ a ye janto yɛrɛ dɔ dɛ a ye hakili to yɛrɛ dɔ dɛ voilà français modèle minnu b'an fɛ yan karamɔgɔ français ninnu mhm. a ye janto yɛrɛ dɔ dɛ u ni minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra u ɲɛna yan mhm. u ye lajaba sɔrɔ a y'u ye wa u ma ye dɛ mhm. ɛ n ko dɔ yɛrɛ dɔ tɛmɛ yan n ko ɛ sanɔgɔ min tɛmɛna yan n ko karamɔgɔ dɔ ye kanto yan ko ko kalanden don k'u ka kalanden don o ma kɛ wa mais sanɔgɔ bilala kɔfuru kɔnɔ k'u wa n'a de wɔn u yera wa u yɛrɛ bɔ u yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko a ye bonya bɛɛ la ale kan ɔ n'o tigi ye problème sɔrɔ aw ta kɛra mun ye han sanɔgɔ taara lanɔgɔ k'a lanɔgɔ san joli joli joli a bɛ kaso la a san wolonwula prison olu bɛ min o sanɔgɔ kelen b'i sigilen to a ka salon kɔnɔ k'i tolomalɔ aw kelen na n ko tuguni mm. a ye na min kan i bɛ ka i fɛ o kosɔn n'i ye gbeɲɛ di sanɔgɔ ma bi ka na n'a ye yan bi karamɔgɔ in bɛ nɔgɔya minɛ donc jeunesse des fous forgeron donc maintenant bon français sigira fɔlɔ mhm. u n'u ka plan mhm. an tun ye o de fɔ nin mhm. donc n'ala ye sigida wɛrɛ yir'an na an tɛna tɛmɛ français africain n'an bolo la français yɛrɛ man jugu an tɛn'o fɔ donc min tun b'an bolo k'a fɔ roi des fous fɛ k'o las'i ma i ka ɲininkali la o de ye nin ye fatɔ kuma don dɛ nka hakilimaw a y'a lamɛn
roi de fou an bɛ foli ani tani ani waleɲumandɔn an b'a ɲɛsin i ma nin waati in na ka d'a kan an bɛɛ lajɛlen bi kuma n'an ma wuli ka se aw ma ɛɛ bɛɛ tigɛlen don an fatɔ don surtout a roilama ɛɛ ya kuma caman fɔ nin ye tiɲɛ ye dɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ Voilà. ɛɛ roi de fou y'an hakili jigin ko caman na dɛ roi de fou i ka kuma kɔnɔ i ye minnu fɔ fɔlɔ n ko u ma na ka biberon de fɔlɔfɔlɔ bɔ wa o y'o bɔ kɛ ko ni denw y'o min ko kansɛri b'u fa a bɛɛ kun ye mun ye mhm. an denw ka dabila mhm. roi de fou an b'i fo voilà ɛɛ ɲininkali diɲɛ b'a mɛn an bɛ wuli ka se aw ma a sɔrɔ man di roi fatɔya don ka tila ka kɛ roi ye mm. bɛɛ t'a sɔrɔ bɛɛ t'o sɔrɔ dɛ ɔ n'i ma kɛ animateur fou fɛnɛ ye mm. fatɔlama e tɛ roi fou a ye journaliste de fou journaliste fulu fu forgeron de fou a numunama a numunama a fatɔlama fatɔlama o de bɛ se ka roi ɲininka wa anw de bɛ o de bɛ se ka roi de fou ɲininka wa an bɛ min fɔ fɛnɛ jamana bana anw b'o de fɔ n'o bɛnna mɔgɔ min ma o kɔni fɔra ka ban dɛ o kɛra n'i y'i yɛrɛ y'a kɔnɔ jɛ i y'a lɔn i ye min na o n'i m'i yɛrɛ y'a kɔnɔ wa i tɛ ko la ɔhɔn fatɔ ka kuma bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ siga t'o la an yɛrɛ b'a kɔnɔ b'a nous sommes fous an b'i fo ɔhɔn nba ni ala sɔnna an bɛna se nin ye a kun fɔlɔ de ye nansara yɛrɛ yɛrɛ ye min ye nin y'u ka kɛta ye an tɛ se k'a fɔ ka ban ɔ a fila a nansara mana kuma dɔ n'an donn'o la don o don an bɛna fɛn ye a filanan a filanan kɔni ɔwɔ n'o ye français africain voilà voilà français africain u yelen ye maa ye an bɛna na se o ma k'a bɔ la min ka jugu n'a bɛɛ ye dɛ o de français yɛrɛma jugu ye français yɛrɛma jugu masiba de bɛ yen an bɛna se o de ma laban sabanan di voilà an bɛ foli di lamɛnbaga bɛɛ ma i ka oditɛri bɛɛ ani i ka eh, whatsapp mɔgɔ ɲɛmɔgɔw bɛɛ ani i ka facebook mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka u bɛɛ lajɛlen fo ko roi de fou ka kuma de ye nin ye min sabu bɔra eh, min sabu bɔra journaliste forgeron de fou la ko ka dakuruda damadɔ fɔ aw ye kelen fɔra a tɔ fila ye voilà ni fila in n'o fana fɔ lon sera ni ala sɔnna ala sɔnna o bɛ fɔ n bɛ fɔ ɔhɔ roi de fou an b'i fo i ka bisimilali ani ɲininkali jaabi la ala k'an bɛn sigida filanan ma amina merci